mtima ndi khumbo la munthu wina aliyense kutengera kuti ndi ndani kapena ndikuoneka bwanji inu mukumvetsa bwanji pa nkhani imeneyi ndikulandireni mu programu yathu imene akutipatsira ndi disabled women in africa ndi thandizo lochokera ku giz mu nthawi imene tikucheza lero tikhale tikucheza ndi Hilda Macheso kuchokera ku Association of Persons with Albinism in Malawi APAM. Welcome once again to this program Hilda. Thank you so much. Komanso tili ndi Susan Yahuwa amene akuchokera ku bungwe la Special Olympics Malawi amenenso kuchokera ku bungwe la program imeneyi. Welcome Susan. Dzina langa ndi Sam Kumambe pamene tikupitirira ndi program yathu pamene lero tikuona makamaka nkhani ya digital inclusion and technology uh, facilitated violence tikupitirira pa nkhani yomweyo ya uh, nkhanza zimene amayi amene ali ndi ulumali osiyanasiyana zimene akukumana nazo makamaka mdziko yathu kwa lero pamene tikuyamba program yathu uh, tikufuna kuti Timve makamaka pa nkhani yokhudza nkhanza zomwe zimachitika pa masamba a mchezo maka kwa amayi omwe ali ndi nkhanza zimenezi ndi monga zili ndikudziwa kuti vuto limeneli likunkana kulirakulira ndithu uh, kwa wina aliyense particularly we want to focus on uh, azimayi amene ali ndi maluso osiyana nkhanza zimene akukumana nazo Sometimes, so ziyambe ndi Susan kuti idafulira mwina

kumapezeka zoti pa whatsapp aja they are creating uh, stories yoti iye akumpanga blind kuti asatani asadziwe komano kumbali panthu kumapeza kuti akumutani akumukambirana Uh, uh, we also have another harassment yokhudza ma images kumapezeka zokuti uh, creating some memes uh, komanso ma jokes concerning mmene munthu akuonekera kaya either wa uh, visual impairment kapena wa hearing impairment tiyambe Alright. Um, Hilda, muonjezerapo bwanji. i think kungoonjezera a point ya susan um, chinthu kwambiri ngati kumalawi kunoko chimene chimaoneka kwambiri ndi ableism imene imapanganso manifest in the digital space monga mmene wanenera susan mamimzi chani komanso it goes even beyond that to the extent yonena zokuti munthu regardless of the disability tiyerekeze apa tikuyankhula za anthu a- amaulumali akufuna kupanga contribute meaningfully eti komano because maybe they act like in a certain way kapena you know they look or they don't function in a, what is considered to be norm eti anthu amapanga amapanga leave ma attributes onse aja you know this person is smart atha kupanga contribute amapanga focus pa chinthu chimene chili ngati chopanga differentiate between them and that person and chimene chija chimakhala ngati kuti that point of contention eti ngati kuti kumpanga bully ndithu and that is zimabweresa m'mbuyo munthu chifukwa choti once you feel disempowered it's like energy yonse ija imakhala kuti yatani yapita the other thing imene ndingawonjezere and the last thing would be doxing imene kumalawi kunoko i don't know ngati anthu ambiri amadziwa zoti doxing is wrong when a person with a disability is trying to stand for themselves online someone can just say iweyo ndikhoza kukupeza musavuta you know things like that I think it would be important for you to also explain kuti doxing ndi chani Eh, pena pake powonera anthu amene sangathe makamaka ku- kutsata okay So doxing ndi kumu kumuulula munthu kumene amakhala kumuulula location yake olo mmene mungadzedzere without their consent nde ndiyerekeze zonena zokuti uh, mwina ti- wina angobwera ngati kuti kwa ine mwina we are having this fruitful discussion and mwina akuona zokuti mwina sali empowered or whatever sa- sa- sakupeza ujeni solution yake sikupanga go through so munthu akhoza kunenanso kuti iwe paja umakhala kwakuti iwe ngati kapena wina akhoza kunena kuti iwe ndikazakupeza ndizakupanga chinthu kena olo kunena kuti ndimamudziwa uyu amakhala kwakuti kwakuti amakhala ku blantyre uyu amakhala kwakuti kwakuti ulova kwawo ndikupadziwa kulongosola mwina kungotchula ngati malo aja kaya kwawo amakhala amakhala ku ndirande which is wrong because iwe ukhoza kumaganiza zokuti ukungotchula but pali anthu ena ake with malicious intentions pompaja eti afuna akhale kuti apange carry through mwina ma you know dziko lindiloopsa essentially so kwa anthu tiyerekeze amene amakhala ngati kuti amavutika mwina kuku sangathe kupanga ku- kupanga move you know disabilities manifest in different forms imene tapangidwa establish kwa anthu amene mwina sa- sangathe kuyenda mwachangu to protect themselves kwa anthu amene alibe ngati kaba- ka- kapezedwe koti akhoza kuzipanga you know, transfer to a more secure place that creates uh, the feeling of fear and and altogether that's why you find anthu a a ma disabilities sa- nthawi zambiri they shy away from responding or kupanga participate in things that can build their nation on digital platforms mwina kungowonjezera hilda anazakamba za isolation uh, most people especially women with disabilities are being isolated imene ili social isolation tactics kumapezeka zoti uh, mwina pali magrupu a whatsapp onena zoti ndoti akuthandiza mwina aliyense pali azimayi osiyana siyana abwinobwino ena disability tikukamba kuti mwina zinthu zino zoti zi- can contribute to the malawian coun- malawian country kapena to the development of this country komano they are being sidelined kunena zokuti "Ah, iwe chifoti udzaoneka zinthu chonchi Ak- they are being excluded in those whatsapp forums kuti "Ah, inunso simungakhale mu group ya azimayi iyi ya azimayi amabungwe oti tifuna tikagule zinthu because you know you have visual impairment so simungakaone zinthu zabwino zabwino yet that person has something in his mind his or her mind kunena kuti ineyo ndikhoza kuwuzani kuti mwina ndi njira zanu mmene tingayize kuti tipange chakuti chakuti despite kuti ineyo ndine munthu woti sindimaona so ndikuona ngati social isolation ndi chinanso ngati mwa nkhanza zimene zikumaoneka mu- mu social media zikuonetsa kuti zikulosera kwambiri ku chikhalidwe makamaka Ah, I- I'm aware kuti mabungwe osiyanasiyana ngakhale kumalawi kuno ah, recently taonapo amene ah, bungwe limene limaona kuyang'anira nkhani za communication malawi communication regulatory authority akhala akumabwera ndi mauthenga owadziwitsa anthu nkhanza zina zimene zimachitika pa internet koma I want our topic, our, our discussion to also uh, be a solution-based uh, discussion. Mukuona kwanu ndi ziti zimene zingathe kuchitika kuti mwina zimenezi zichepe kapena tithetserere mavuto amene zikulosera ngati ndinena kuti kuchikhalidwe chathu penanso it's a, it's a mindset change mwina anthu mmene tima pangira kuti ma issues amenewa pakuyenera kukhala kusintha ndikuona bwanji tiyamba ndi Ah, ndikuona kuti solution yoyamba ndi yokhala kuti pakhale strong advocacy kwa kwa wina aliyense despite kuti ndi a disabilities anthu adziwe ma rights awo makamaka disability they have rights yoti akhoza kuyankhula freedom of expression despite kuti naye asapanga harm kumayankhulidwe kapena chani komanso anthu enawo kaya amabungwe kapena wina aliyense amene they use social media adziwe ma rights a anthu a disability kuti asamapange jimini kapena ayankhula zinthu zina zosakhala bwino pa social media Yuda? I think um, something that we need to do kumalawi kuno is that tikamakhala kuti tisanaposte

professor who are trying to fit in or assimilate to the you know conversations ukhoza kunena chinthu china chake mwina as a joke mwina the video has been picked up kungoyerekeza and then the comments will be like ine ndikanapanga comment komano sindikufuna kumangidwa which is like if you think about it

iweyo chimene kulongosola kwake kumakhala zoti iweyo ndikuona chinthu china chake chimene sukuyenera ku- sukuyenera kapena iwe si woyeneka kuti uyankhule ukungoyeneka kukhala chete chifukwa ine ndikati ndikuyankhe ineyo ndi ndimangidwa you know so basically you already see kuti i'm trying to not say something that i have on my mind because if i do i'm going to be arrested kuonetsa zonena zokuti you already have something offensive in your mind so things like that really we have to be mindful komanso monga ine I'm a very big advocate for self advocacy too because anthu a- amaulumali osiyanasiyana just because we've heard something choti mwina wakatiuza chinthu cho- chokhumudwitsa chinthu cho deeply

Thank you. Mm, I, I, I've also observed in, in ma scenario ena kuti pamadzabweranso anthu ena amene amakhala ndi kuganiza kwabwino pamene amakhala ngati akumuteteza munthu amene akuchitidwa nkhanza amenewa tinganene kuti ngati machampion amene akuyenera azilimbikitsidwa kumachita zimenezi makamaka pa internet koma tikakamba za uh, masamba a mchezo uh, makina amakono the internet eh, imaperekanso mwayi wosiyanasiyana uh, tikukamba apapa some of the negatives koma mwayi wosiyanasiyana wapezeka uh, through the tool ya internet azimayi angagwiritse ntchito bwanji uh, this uh, makina amenewa um, amakono mwina kupezamo phindu zina ndi zina zoti ngakhale azimai amene ali ndi ulumali can, can benefit um, social media tikumaphunzirako zinthu zosiyanasiyana uh, for women with disabilities ndikuona kuti ali ndi ndi danga loti akhoza kuphunzira how to operate zinthu za technology because we can't say kuti it's everyone amene amadziwa how to operate zinthu ngati zimenezi especially ma gadgets even kaya ma laptops pamakhala ma lessons ambirimbiri especially azimayi kuti mwina how to do ma business osiyanasiyana especially for those with uh, disabilities ndiye ndikuona kuti izi zikhoza kuwapindulira through social media komanso ndi njira inanso yoti akhoza kuphunzirira ah, kuti apange avoid some bullies kapena ma harassment amene anthu akumana nawo It's part, eh, it's part of it kuti azimayi ena akhozanso kuphunzira through social media All right. Hilda? We call uh, the digital space a double-edged sword, Komano, just to focus on the positives, like you said. Yeah. Um, if we look bwinobwino kuipanga analyze digital uh, the digital space chimene tingapange observe uh, how it can benefit women with disabilities already we see zonena zokuti imachotsa the divide it, it narrows at least the divide imene uh, women with disabilities amakumana nayo in the physical like in this physical world for example munthu wa wheelchair eti tiyerekeze meeting ili kumalo koti si kuli accessible eti munthu with a disability sangathe kupita kumene kucha eti akhoza kungopanga connect zoom i mean we've been some of these meetings actually takhala tikupanga you know someone has been like dialing in kupanga connect through internet that's the power of the digital space right so zimapangisa zokuti aliyense apange like the meaningful participation ichuluke that is one thing The other thing, like Susan said, the employment aspect too. Gone with the digital uh, era now, gone are the days when you have to physically go office. Edi? Uyu- When you have to physically go office, you goyamba kudandaula zokuti hayi neyo malo awawa apapa lampu palibe apapa you know palibe chakuti apapa you know ma- zinthu izi zisakundipanga accommodate

and I could even go international, right? Because of the power of the internet and the digital space. Thanks. Alright, um, tibwere ku mbali ya boma ndi ma- ma- mabungwe osiyanasiyana ali ndi udindo wotani poonetsetsa kuti pakhale inclusion Now, you, you've spoken about inclusion as well Julia, but um, ali ndi udindo wotani kuti pakhale inclusion yogwiritsa ntchito makina amakono komanso kuteteza azimayi omwe ali ndi ulumali makamaka nkhanza uh, pa makina so eh, the government eh, boma lili ndi udindo first of all opanga uphold ma policies amene imakhala likutulutsa

gender facilitated you know like the violences that are going on ngati ma, ma social media and things like that and if that could also be you know extended zokuti azimayi amaulumali akakumana nazo zinthu zosakhala bwino pa internet the law should be taken its course that would be very help and it would help a lot of women with disabilities come out of the shadows Susan? Ah, ndi mmene wafotokozera hilidom kuti tiku- malawi ah, malawian government pena pake mwina tikuperewera pena umapezeka zoti amene amayambisa zinthu zopanga bully amakhala anthu ena oti they have big au- they are- anu- mm, they are big authorities zonati sangapangidwe condemn and zimapereka chiopsezo kwa anthu a aulumali ndiye pakufunika strong policy yoti izikhazikitsidwa zoti munthu amene apezeke kuti akupeza zoti akupanga belittle kapena akunyoza azimai aulumali kapena enanso aulumali pa social media azilandira chilango choti Alright, tikupitiriza kukulimbikitsani inu amene mukutsata program imeneyi kuti mutha kutilankhula mwina kupereka ndemanga kapena kufunsa mafunso kumene ah, mafoni namba amene mungathe kuifikira program imeneyi 0881444747 0881444747 komanso 0998088031 0998088031 tikufuna kuti tikamabwera ndi maprogramu athu ena otsatira tizitha kukuwunikira ndemanga zina zimene anthu akupereka ah, zimene zitithandizire programu yathu ah, pamene tikupitiriza kucheza kumeneku tifuna tione nkhani ya ah, mukuona kwanu, ngati dziko malamulo okwanira alipo kodi ah, malamulo- malamulo oteteza amayi omwe ali ndi ulumali ah, ku nkhanza zodzera makina a internet Eh, i think we are going back a little bit to what we were just talking about kuona kuti initiatives timaona ndithu kuti ah, kumakhalapo but is really enough and do you have enough makamaka uh, issue imeneyi starting with you Susan and then with- Ah, ndikuonabe kuti tikuperewera ngati ku Malawi kuti malamulo akuchepabe kuti how to protect these women with disabilities St. Talk of uh, anzathu a albinism pakumachitika nkhani zosiyanasiyana concerning them kupezeka zoti akuphedwa mosakhala bwino ndiye si ma comments amene amachuluka they are very negative ones onena kuti it's hard for them kuti apange control uh, what people are talking about nde ndikuonabe kuti pa Technology pa atawonjezerapobe zokhuza malamulo ena onena kuti zinthu zili ngati zimenezizo zitatani zitasintha Mm. All right. Um, Hilda, how do you conclude uh, a very important topic imene tikufunanso tione kusintha uh, tikhale ndi maumboni okwanira tizamabwera kutsogolo lino two three years from now tione kuona amenanso two years kuti ayi Mm. because these are things that are affecting

of course there are women with disabilities eh? Aku, they are meaningfully participating in this digital space and they are accorded the same opportunities as the other women and indeed as the you know the whole population so ine chimene maona nchonena zokuti kumalawi kuno malamulo inde alipo eti and when ma, ma you know these frameworks akamabwera amapangidwa rationalize uh, amapangidwa ratify amapangidwa operationalize bwino bwino but implementation imavuta ku Malawi kuno implementation imavuta to the extent yonena zokuti the rule itself like the, the you know the policy itself actually becomes obsolete not because it's ineffective when it's put to practice but it's because

Ti- tikamakamba za mabungwe tikukamba za boma komanso ndikuona ngati ah, mbali ina imene kuli kofunikira kuti patakhala um, nawonso ali atengepo gawo mwina ma school in our, in our education because ana we are exposed to information from a young age but through school

All right. Thank you very much once again for joining us mu program imeneyi zikomo kwambiri uh, Hilda Macheso kuchokera kubungwe la Association of People with Albinism Malawi APAM, and of course Susan Yahua from Special Olympics Malawi thank you once again tikupempheni kuti mupitirize kukhala nafe m'maprogram amenewa amene akukupatsirani uh, Disabled Women in Africa ndi thandizo lochokera ku GIZ um, tanenanso kuti mukhoza kuwafikira